Man City Inter Milan Ligue des Champions finale a match banna donc City kɔni gagna 1-0 mɔgɔ min y'a bi don a kɛra Rodrigo bon mɔgɔ caman tun tun sigilen don match in bɛna kɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la a ma to sansi kan ka d'a kan Inter ye Citizen sɛgɛn premier mi-temps na donc et puis Inter fana ye occasion caman sɔrɔ ka tɛmɛ City kan mais City kɔni bɛ Ala ye olu de garijɛgɛ diya donc Ala ye nin kupu in de don olu garijɛgɛ la olu kɔni sera ka finali in ta n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la inter y'u sɛgɛn epi u ye okazɔn camanba de sɔrɔ okazɔn nɛti caman mɛ u ma se ka bɛɛ la u ma se ka bi ninnu jɛ donc u ye bi camanba de jɛ o de kɛra u ka defɔ ye donc match bon mɔgɔ caman tun sigilen don ko siti yɛrɛ bɛna ye kan sigi u da la mɛ milane ninnu donc u ma sɔn donc u ye balon ɲɛnama tan donc a kɛra final ɲɛnama ye parce que ekipu fila ninnu bɛɛ zuera hali ni ka sɔrɔ donc an bɛ se ka fɔ inter de fɛnkɛla ka ɲa olu de occasion caman sɔrɔ mais malheureusement donc olu de tira fana quoi balontan b'o cogo la donc euh, système de jeu de don entraînement a bɛ comme bɛɛ match in préparé ka ɲa quoi donc match in préparé la ka ɲa eh, n'i ye inter fanfɛla lajɛ u ye match i b'a dɔn k'u ye match in préparé yɛrɛ de donc u tun bɛ se ka siti ti mais ala de ma kira la n'i ye occasion ninnu ta k'a lajɛ donc ani siti u ye fɛn fɛn u y'a u ye siti ka jouer cogo de tiɲɛ donc siti tun man ka balon sugu min tan donc i n'a fɔ u ka tikitaki ninnu milani ninnu y'o de faamu donc siti ma se k'u ka jeu in lasigi sen kan cogo si la donc milani ninnu tun preselen tun u ma u sera u maîtriser cogo la quoi voilà final jeu de don quand même bon, siti gagnera donc nin ye u ka ligue des champions fɔlɔ donc olu fana tɔgɔ donna histoire kɔnɔna la donc nin bɛ kɛ siti ka ligue des champions fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye donc nin bɛ kɛ u ka triple fana ɲinan saison kɔnɔ la donc an b'a fɔ félicitation ko pep guardiola n'a ka équipe mɔgɔ de la bɛɛ lajɛlen donc euh, pep guardiola depuis a bɔra barça la a ma ligue des champions ta a ye ba a ye équipe fɛn fɛn entraîner donc a ma se ka ta a ye bayern fɛnkɛ bon a ni siti fana taara final la u tira tuguni bon ɲinan kɔni bon ala ye ɲinan ta don a garisɛgɛ la an b'a fɔ bravo bravo donc match a diyara quoi donc nin de tun t'an bolo video tɛna janya donc aw kana ɲina ka video liker ka partager et surtout n'i ye mɔgɔ kura ye donc i b'i abonné pour que ka force don an na voilà k'an bɛn waati wɛrɛ ma donc an tun b'an ka nin video in débrief fitinin de kɛ donc manchester city ale ni inter milan donc a match banna 1 0 donc rodrigo ale ye bi in don nin de tun b'an bolo aw bɛɛ merci beaucoup a k'an bɛn waati wɛrɛ ma aw kana ɲinɛ k'an ka video ninnu like ka partager puis ni video in n'i ye mɔgɔ kura de toujours i bɛ abonné ni video in diyara i b'a like ka partager donc o kɛlen don an bɛ ɲɔgɔn bolo donc yan an bɛ kuma balontan surtout transfert rumeur donc an parelen don olu bɛɛ kama donc information kun tɛna kɔtigɛ yan o kɛlen don an bɛ ɲɔgɔn bolo la famille salam pran félicitations à